aa kalatatu inachoka kumudzi ku malawi obwande mukuti chani tawango ndakupukwani ndisaname kaya chifukwa chani kaya Koma masiku ano tsiku silikumapita opanda kukuganizilani acimwene anga okondeka. Mcimwene wanga yekhayo amene ndidakula naye limodzi, kusewera naye limodzi. Ndimangodandaula kuti cifukwatu ine pokhala mcimwene wanu yekhayo, bwezinso mumandikonda kwambiri. Bwezi mumandiyankha kalata zanga zonse zimene ndimakulemberani. Inetu ngati mcimwene wanu weniweni, cikondi ndiye ndimaonetsa. Kumangolemba kalata ngati wamisala, wopanda kuyankhidwa, Mu Chaka chimenechi Chatsopano, mukadatidabwitsa kaye pang'ono potiyankha kalata ina yake, kungoonetsa kuti muli moyo, ndipo kalata zathu zimakufikani achimwene. Lero ndati phee kukumbukira inuyo achimwene anga okondeka, m'mene ndinkakugwirani pa mkono kupita nanu ku sukulu, kuoloka mitsinje ingapo, inu nditakuikani pa phuzi, Mutagwiritsa zolimba kabotolo ka Covo kodzadza ndi chimanga chokazingidwa ndi malemu a Nansefu. Nthawi imene ija dzikoli lisanafike poopsa. Tikumangoyenda opanda chewuchewu. Munthu mnzathu asakuopsa ayi. Tikumangoopa zinthu ngati achina njoka za mbobo ndi zina zoterozo. Mango, magwafa, zikumangozipsera zokhazokha, kumadyedwa ndi asisisi. Lokoti, Akumapezekabe, apumbwa atsumba lawo akumasonkhana mmenemo kupanga misonkhano yawo. Pano a. Ndi mmene zinthu zake ziliri kuno, anthu akumachita kugulitsa mtengo wonse wa mango akadali maluwa. Ndiye akangoti ayambapo kumera, khokombe ndiye, basi likupulula mitengo yonse achimwene. Zinthu kwathu kuno zinasintha kwambiri. Lerolino munthu ndi amene akuwopsa kwambiri kuposa nyama zonse. Makamaka munthu wa bambo ndiye. Ayi, ndiye woopsesetsanso kwambiri achimwene. Ena mwa mavuto amene tikukumana nawo lero lino ndi mavuto amene abwera ndi azibambo kwambiri. N'nakuuzani kale kuti ngati pali chiweto chovuta kwambiri ndiye mzibambo. Ukalowa m'tauni, umapeza achita kumulembera mawu aulemu kuti pulizi chonde musataye madzi apa, otaya madzi apa ndiye kuti five hundred, Pamenepo ndi pamene iye amapita pomwepo kukataya madzi, kuyesera kufunsa kuti, Akulu, komatu chikwangwani chikuti five hundred mukapezeka pamenepo, ndiye bwanji? Akuti, Aaa! Kodi ndi yoti ineyo ndi amene ndikuyenera ndilipire? Ine ndimaona ngatitu tikataya madzi pamenepo ndiye kuti andilipira five hundred. Ndiye akafuna kutaya madzi sachitanso manyazi, paliponse pwata pwata pwata pwata ngati vava. Lero lino matenda a kolera akamadikhodzokera, gawo lalikulu la umve lumachokeranso kwa mtundu uwu wa anthu. Chinangwa angogula m'tauni osatsuka, kuyamba kukukuta, makoko kumangoponya paliponse. Nzimbe nayo ni ke! ke! ke! ke! Alibenso nazo ntchito zoti kaya m'tauni muli anthu enaake amazunzika kusesa kuti muoneke bwino, ayi ndithu. Mitengo angodula mmene akufunira, kumachita kugawana nkhalango yonse. Akuti, Ambwana, iwe ndi nkhwangwa yakoyo udzilowera cha uko kumusiko, ine ndidzinka cha kumtundaku. Ndiye akadulanso sadziwanso kubwezeretsa chilengedwe. Ngati kwathu kuno chilengedwe chawonongeka, ni munthu wamphongo achimwene. Ndikudziwa kuti mukudabwitsika ndipo mwina mwake mukudzifunsa kuti, Kodi Obwande, maganiza bwanji lero? Mungofuna kupanga za abambo basi? Kudzuka ndi kudzuka basi kungoyamba kupanga za azibambo. Ayi achimwene, chatsitsa dzaye kuti ndilingalire moteromo za abambo ndi zimene zachitika kuno amwene. Msungwana wachichepere, msungwana amene anali ndi maloto aakulu kwabasi, khanda la psyu limene limalimbikira sukulu, nthawi zonse akamufunsa aphunzitsi ake kuti, Kodi umafuna kuti ukadzakula udzakhale ndani? nthawi zonse amati, Inetu ndikadzakula ndikufuna ndidzakhale namwino. Ndi anzake amalimbikira kwambiri kuwerenga mabuku. kufunafuna kudziwa zochuluka, achimwene. Amadziwa njira yabwino yokhayo yothana ndi umphawi ndi kupita ku sukulu ndi kudzakhala wodziimira payekha. Nkutheka akamayenda, amakumana ndi ena mwa amayi a m'mudzimo amene sukulu zidawakanika. Anathamangira banja. Nkutheka mu mtima mwake amachita kulumbira kuti, Ayitu, ine sindikufuna kuti ndidzathe ngati mayi auje aja. Ndilimbikira sukulu basi. Nkutheka akamadutsa mmudzi mwawo ulendo wakusukulu amadutsa zazibambo zina zake ngati obwana Mtasafe zimene sukulu idavuta ndipo inasiyidwira panjira dzikuyenda bawu tsiku lonse zinthu zikamavuta kunyumba nkumadzudzula bwana MP kuti sakuwathandiza anawavotera koma sakuwapatsa kenakake kunyumba kwawo mumtima nkutheka limakhala pemphero lake kuti Ambuye ndithandizeni ikadzafika nthawi yolowa mbanja ndidzakumane ndi mamuna wabwino, osati apsyiti a mmudzi mwathuwa ayi. Msungwana wachichepere, wa maloto ake achimwene, wapezeka ataphedwa. Chimenecho ndi chimene chadzidzimutsa mudzi wathu wonse. Azimayi tikuchikhoma chiliro. Wapezeka atagwiriridwa, kenaka ndikuphedwa. Chiweto chomwe chija chachimphongo ndi chimene chachita izi, opanda ndithu ndi bongwe bomwe, msungwana osalakwayo gwireni, kupanda ndi manyazi omwe kumukakamiza kupanga za kuda mutuzo, kenaka pamathero pake ndi kulimba mtima basi nayeni moyo kuchotsa. Chimenecho ndi chimene chikumandipweteka kwambiri achimwene. Lero lino tili pa siwa kuperekeza msungwana amene adaali ndi tsogolo lowala, olimbikira sukulu, msungwana wa ulemu, Koma ndithu ena ake alimba mtima kuchotsa moyo atamupanga chipongwe. Pa siwa pano, anthu tipukusa mitu kuti si zoona ayi. Kodi chimalowa n'chiyani m'mitima ya azibambo ena mpakana ndithu ndi khanda la kubere kwa mayi ake kulichita chipongwe? Ndi satana uti amene akumalowa mwa azibambo ena kuno kufikira satana weniweniyo amadabwanso kuti ei ayi, ineyo chabwino ndi woyipa inde, koma uyonso naye ndi woyipitsitsa. Mphamvu zimenezo akuzitenga kuti? kapena mwina kwabadwanso satana wina wake kapena tikadali pa siwa makolo ndi odzala ndi chisoni kwambiri akulira momvetsa chisoni mwana msungwana adali yekhayo amayembekeza kuti posachedwapa akhala kupitiriza kukamwa inki ku sekondale koma ayi ndithu zonse zathera pa njira ndimangolingalira achimwene mmene chipongwe cha mtunduwu chimachitika m'mitu ya anthu ochita chipongwemo mmayenda chiyani Nanga m'mutu mwa mwanayo m'mayendanji? Kuona anthu amene wakula akuwaona ngati azibambo ake, wakula akuwaona ngati azimalume ake, wakula akuwaona ngati azichimwene ake, koma kulimba mtima kumuchita chipongwe pomaliza ndikumuchotsa moyo. Ndimangolingalira kuti wapita mwana ndi chithunzithunzi chotani cha azibambo onse a m'dziko lapansi. Nthawi imene amapuma komaliza, azibambo ankhanzawo atalumira mano kuti basi moyo tikuchotsa, kodi ndi pemphero lotani limene anapemphera kwa Mulungu wotilenga? N'kutheka amamufunsa Mulungu kuti, Ambuye, basi kulimbikira sukulu konse kuja moyo wanga munakonza kuti udzatha chonchi? Ambuye anthuwa ndinawalakwira chani kufikira pochotsa moyo wanga chonchi? Chaka chinotu paja ndalembetsa dzina langa mu mndandanda wa olemba mayeso a Sitandade eyiti. Nane ndimafuna ndikapondeko ku sekondale. Ambuye mwaloleranji kuti anthu awa azimitse maloto angawo? Ayi zikomo. Atsale nalo bwino dziko lawolo anthuwa. Ndikukhulupirira mwaona chimene ndimatanthauza kuti mzibambo, chiweto chovuta kwambiri. Makala onse akuotchedwawa, mitengo yonse ikudulidwa osaganizira za mawayi, kuseri kwake kuli mzibambo. Za makalatu, anthu ozindikira anasiya kalekale kugwiritsa ntchito. Amagwiritsa ntchito gasi. Ndiosatayitsa nthawi. Wachangu kwambiri. A Community Energy Malawi A Ecogen komanso 265 Energy Limited ndi thandizo lochokera ku boma la Japan komanso bungwe la UNDP akumalimbikitsa zimenezi. Chilengedwe chikusakazika chonde. Kupanda kusamala, Nyasaland adzasanduka chipululu. Mitengo yonse itapita,